ndị be anyị bịakwanụ nụrụ akụkọ na onye a unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụ onye dị 14 years wee gwa ndị befa ka o jee gbaa bọọlụ since ahụ ndị befa afụlọzikwa ya anya ọzọ ya bụ bọọlụ ọ gwara ndị befa ka o jee gbaa na ọ natazikwa ya bụ ije ọzọzi a fụrụ ya bụ after 18 years ka a fụziri ya n'ime ụlọ nga e wee na-ajụzi kedu ife kpatara e ji wee kpụrụ ya wee tinye ya n'ime ụlọ nga na enweghị onye kọwatanwuru ya bụ ife hei ndị nwanụ tinyere ya na nga fa asịrọdụ ka fa jezie gwa ndị be nke nwoke a na fa akpụjie ma ọ na nwa fa mere ife dị etu a maọbụ ife ọzọ na ọ nya ka e ji wee tinye ya n'ime ụlọ nga o nwekwọ na ụdịka akụkọ ahụ anụ n'obodo naijiria nke anụnwa bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee e wee na-akọwa na afa nya bụ nke nwoke bụkwanụ gospel na ife a mere na 2007 na ọ bụ onye nọkọta n'ụlọ wee gwa ndebefa na ọ chọkwara na ije gba bọọlụ ka o jee gbakọọ bọọlụ with ụmụ nwoke ibe ya na ọ kwa ntu anụnwa ka o si wee pụọ ka ọ jee gbaa nya bụ bọọlụ na ọ natazikwa nya bụ ije nke bụ na ndebefa nne na nna ya chekatara ya ka ọ nata afụghị ya e wee jebezie na field ebe a na-agba bọọlụ ka e jee jụọ ndị ọyị ya nwoke na fa afụrụ ya ndị ọyị ya nwoke si na fa afụghị ya ndebefa wee sizikwa ntu anụnwa wee chọgharịwa ya nke bụ na e jecha ma na hospital ije chọ ya ka a maa na a gbajiri ọkpa bujee ya ụlọ ọgwụ ma ọ na a gbajiri ya aka afụghị ya n'ụlọ ọgwụ ejechagharị ma ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ jee chọọ ya ọ pụbụ na ọ na-anata moto kutuo ya n'ụzọ e buru ya jee debe ebe ahụ na afụghọkwu ya ebe ahụ na ndebefa jikwa foto ya wee jegasịa n'ụlọ ụka dị iche iche na-ajụ ndị mmadụ na o nwere onye fụrụ ya ọ pụbụ na a fụrụ ya ebe ọ na-ayị ara n'ime afịa ma ọ bụ na e nwere ebe a fụrụ ozu mmadụ ma nke a ma nke ọzọ na afụghọkwa ya nke bụ na ndebefa jekwara n'aka ndị uwe ojii police station jekwa gwa fa na fa na-achọ nwa fa achọ ndị uwe ojii nyekwa aka na-achọ na afụrọkwana ya bụ nke nwoke nke bụ na e bicha ma poster mapaba na a na-achọ onye dị etu a achọ na onye fụrụ ya na ya kpọtụrụ ndebefa

wee na-asị ya na face anụnwa dịkwanụ ka onye fa ma fa wee kpọọ ya afa ya ọ za fa fa wee sị ya ha eyi na onyanwa dị ife anụnwa ọ sị fa na ọ nyanwa fa wee tie wee sị ya so na ọ nọ n'ime ụlọ nga ebe a ndebe fa wee na-achọgharị ya since how many years nke bụ na onye ahụ jezi wee jee kpọọ ndebe ezinụlọ nwatakịrị nwoke anụnwa wee na-agwa fa na nwa fa fa na-achọ achọ na ọ nọkwa n'ime ụlọ nga na ọ kwa ntu a ka ndebe ezinụlọ nke nwoke a si wee bịa n'ime ụlọ nga wee na-ajụzi kedu ife nwa fa nwoke mere e ji wee tinyekwana ya na nga na ndị nga akọwahụkwana ife nwatakịrị nwa okorobịa mere e ji wee tinye ya na enweedịrị file e dere akwụkwọ wee sị na ya bụ gospel mere ife a ma o mekwana ife ọzọ na enweghị reason e ji wee kpọta ya n'ime ụlọ nga na enweghịkwanụ charges e nyere ya ma ọ bụ na a sị na a ya-akpụpụ ya n'ụlọ ikpe ma ọ bụ na e jikwana ife dị etu a wee na-ekpe ya ikpe no case nothing nothing n'ọkwa ntu anụnwa for nothing o kpọrọ mmadụ tinye n'ime ụlọ nga hey kedu na ife anyị akpọ ụdị akụkọ nke a bikonu ọ na-abụ na onye kpụtara ya na nga na o deghọ ife o mere o ji wee kpụta ya ka ọ na-abụ na ndị polisi na-agagharị n'ilo ntu a fa si eme patrol wee pụta wee fụ ya buru ya tii na moto jee hapụ ya na nga unu asịghọzị ka unu kpọọ ndị befa ma ọ bụ jụkwa anyị onye ka ị bụ onye bụ nne gị onye bụ nna gị ka ka a ya esi fụ ndị be unu ka a maa na ị nọ na nga nothing kpụpụ yanụ ikpe mba dekwanụ ife o mere mba ka ife o ji nọrọ na nga na amaghị unu ana-anụkwa naijiria so obodo a bụ ebe ị ya abịa ị fụcha ife ị fụkpọ anya bụrụ ọgwụ ọlekwa ụfọdụ nọzi na comment wee na-asị na ndị mmadụ nwekwara obi ọjọọ na ọ bụrụgodu na ọ ndị uwe ojii kpọjie maọbụ na ọ mmadụ tinyere ya n'ime ụlọ nga since 2007 na enweghị nnọọ ife e ji ekpe ya bụ nwatakịrị ikpe na o nweghị ife a ya asị na ife a bụ ife o mere fa kaka obi hapụ ya ebe ahụ fa achọzi ka ọ nọrọ na custody fa chaa isi awọ ka fa achọrọ ka ọ nọrọ ebe ahụ wee kaa nka nwụọ ka ọ gịnị hei nwekwa na ife anyị afụkwana donu ị nọrọkwa n'obodo naijiria na-atị ọnwụnwa abịakwana arụ ọnwụnwa karịrị onye adakwatakwana ma ndị uwe ojii nwa e jere n'aka fa gwa fa na a na-achọ nwatakịrị achọ fa asịghọzị ka fa jegasịa n'ime ụlọ nga were afa ya jụọ onye dị etu a n'ebe a ụfọdụ nọ na comment wee na-asị so na ọ bụrụ na onye jekwanụ visit mmadụ na nga na ọ bụrụ na o jeghị ebe ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na o nweghị anya nka unu ma na onye a bụ 14 years ka ọ dụ oge fa kpụrụ ya tii n'ime ụlọ nga na kịta anụnwa na age ya agbagotago so na ọ bụrụ na ọ maghị onye ọfụma na a ya amaduri n'ebe a ka ya bụ nwatakịrị nọ since e wee na-achọ ya unu nezikwa ya n'anya unu ya afụ na ọ nagokwa befa n'ihu befa ka ọ nọ kịta gate anụnwa bụ gada bụ n'ihu befa ebe unu fụrụ kịta anụnwa bụ n'ihu ụlọ nga mbọsị ndị befa jere ịjụ kedu ife nwa fa mere ejikwana m foto m wee kpuchinata aka ya maka a kụrụ ya ma ịga n'aka ya bụ ịga gbada wee kụnyekwa ya n'ọkpa atị onye zuru ochi ka atị onye gburu mmadụ ka ọ gịnị hei naijiria emekwana emekwa aghụghọ kewe gara aga